Haigh chuile dhuine! Tá súil agam go bhfuil sibh ar fad go maith. Fáilte go dtí I bPócaí le Gráinne. So, rinne mise cinneadh rud eicínt dea-sláintiúil a dhéanamh inniu mar aon duine atá i rang Gráinne, tá's acu nach maith liomsa siúcra agus rudaí atá dána go do chuid fiacla. Tá na Naíonáin Mhóra faoi láthair ag foghlaim faoi fiacla agus an fiaclóir agus agus síóg na bhfiacal so tá muid ag iarraidh a bheith ag tabhairt aire go na fiacla agus mar gheall ar sin tá mé ag goil ag déanamh pancóga sláintiúil. Now, tá mo chuid lámha glan agus tá náprún orm mar is minic liom meiseáil, so seo iad na rudaí ar fad a bheas ag teastáil uait. Seo, is féidir leat aon rud a úsáid, smoothie maker, rud ar bith atá agaibh sa mbaile. So, ar dtús, teastaíonn do chuid leite uait. So tá mise ag cur mo chuid leite isteach ar dtús. So tá 130 gram leite ansin, nó thart ar chupán, thart ar an méid sin. Ansin tá muid ag dul ag cur isteach 3 ubh. So bígí liom. Haon. Dó. Trí. Ansin leis sin, tá muid ag goil ag cur isteach bainne. Now, tá cead agat aon bainne bó a úsáid atá tú ag iarraidh. So just 50 ml bainne isteach leis. Um, ansin, Dhá banana. So is cuma cén size iad na bananaí, má tá siad mór nó beag, is is féidir leat just iad a bhriseadh suas le do chuid lámha agus iad a chaitheamh isteach. Now beidh Mommy nó Daddy ag teastáil uait le cúnamh a thabhairt dhuit leis an píosa seo mar mar gheall go mbeidh muid ag úsáid an blender agus chuile dhuine in ann cúnamh a thabhairt dhá chéile.

agus ansin tá rud eile a chuireann mise isteach i mo chuid pancóga, nó níl ort iad seo a úsáid ach cabhraíonn siad go mór leat má tá tú ag iarraidh fás agus má tá tú ag iarraidh a bheith láidir. So, cuirimse isteach síolta beaga, so is féidir leat aon síolta a chur isteach chomh fada is go bhfuil siad briste suas beag bídeach. So, mar seo. So, tá mise goil cur isteach trí spúnóg acub sin. So, haon, méid céanna leis na huibheachaí. 2 agus 3. Agus sin é. Sin an méid a theastaíonn uainn le tús a chur leis na pancógaí seo. Ok, so ansin cuireann muid an barr air. Bí an-chúramach leis an bpíosa. Agus anois tá friochtán mór anseo réidh a'm. Tá mé ag dul é a chur ar teas meán thart ar sé nó seacht. Níl tú ag iarraidh go mbeidh siad go mbeidh sé ró-the. Ansin tá mé ag dul ag fáil spunóig beag.

Ok, so sin é, tá mo ola uilig leáite. Now, is féidir leat im a úsáid freisin mara maith leat ola hé bí cén rud a úsáideann tú de ghnáth nuair tú na pancóga. Ansin, just is féidir leat do meascán uilig a fháil. Now, tá dhá bhealach gur féidir leat seo a dhéanamh. So, scaití séard a dhéanann mise ná just caithim síos é an-gharbh agus déanann sé cineál cruth pancóg. So, níl ort a bheith ró-. ró chruinn leis. Nó má tá tú ag iarraidh, is féidir leat spunóig mór mar seo a fháil, ceann a bheadh a'd le haghaidh anraith b'fhéidir, agus is féidir leat just spunóig mór a fháil agus do chuid pancóga a dhéanamh níos ciorcalach. Ach ní dhéanann sé mórán difríocht. So ligeann tú ansin go do chuid pancóga Bruith leob, now ní thóigeann sé i bhfad orthub so coinnigh súil orthub mar an chéad rud eile a fheicfeas muid ná bolgáin beaga. Tá mé ag dul ag cur le chéile beagáinín sú. Sú speisialta. Ok, so. Sin an fáth go raibh na caora seo a'm ar fad réitithe, so b'iad seo na blueberries. So, sea tá mé ag dul iad, tá siad seo ar fad glan agus glanta ag Gráinne roimh ré. So tá mé ag dul iad sin a chaitheamh isteach i bpota, ok, le rud céanna, thart ar sé nó seacht ar do, ar do teas. Eh, níl tú ag iarraidh go mbeidh sé ró-ard. Ok, so má chuireann tú é sin isteach i bpota le sú liomóid, ok, so tá leath anseo a'msa, oh, ag dul chuile áit, Gráinne, so le sú liomóid, Mh, go hálainn. Tá mo chuid pips ag dul chuile áit. Agus ansin, tá muid ag dul ag cur ruainnín beag mil isteach ansin freisin. So ní mórán, just cineál meadar beag. Agus ligeann tú dhó sin ansin fiuchadh leis agus nuair atá sé sin ar fad fiuchadh, beidh. anlann álainn a'd le haghaidh do chuid pancóga. Now, ag breathnú ar ais ar mo chuid pancóg ar an taobh seo, feiceann sibh tá na bolgáin beaga ag tíocht orthub. So, ciallaíonn sé sin go bhfuil sé beagnach réidh le hiad a chasadh ar an taobh eile. OK, so tá tuilleadh tuilleadh bolgán ann, so triailfidh muid iad a chasadh. Now, tá sé seo deacair le déanamh le lámh amháin. Ah, iontach! OK, so sin ceann amháin. agus ansin an ceann eile, no, 100%, bí cinnte go bhfaigheann sibh cúnamh leis seo. Go hálainn. Is féidir leat iad a bhrú síos beagáinín agus just lig dóibh cócaráil ar an taobh eile. Agus ansin feicim sibh, tá mo anlann gnóthach anseo ar an taobh eile freisin.

ionas méar a chur timpeall ar maidin Met Gráinne agus ansin spúnóg mhór mhillteach iógairt, yum, le tuilleadh mess agus is maith liomsa síolta beaga a chur air freisin, yum. Agus ansin, ó, an píosa is fearr. Ok guys, sin an méid uaimse. Tá mise ag dul ag críochnú mo chuid pancógaí. Má dhéanann aon duine agaibh iad sa mbaile, is féidir libh pictiúr a thógáil agus a sheoladh chugainn. ag Instagram GSCR mar ba bhreá linn iad a fheiceáil agus hmm, sin é slán! Dia daoibh a pháistí agus a thuismitheoirí GSCR fáilte romhaibh go dtí an Seachtain Ghníomhach. Is Seachtain Ghníomhach difriúil a bheidh ann i mbliana, tá sé ar siúl sa bhaile so tá fhios agam go bhfuil muid ar fad sáite sa teach sa bhaile ag an am seo ach tá sé an-tábhachtach go bhfuil muid gníomhach. Chuile lá. Ciallaíonn sin go bhfuil muid amuigh ag déanamh cleachtadh ar ár scileanna.

Daoibh, conas atá sibh? Go maith. Bhfuil tú go maith? Tá. Tar isteach sa físeán, Aodán. Is mise Ciara. Is mise Méibhín. Is mise Aodán. Agus le chéile, táimid chun an cúinne craiceáilte a dhéanamh libh inniu. Táimid sa ghairdín agus táimid chun an Wheelie Bin Challenge a dhéanamh le Béibhinn ó Naíonáin Bheaga agus Aodán ó Naíonáin Mhóra agus Ciara ón Cúinne Craiceáilte. Tar linn agus bígí ag déanamh é seo sa bhaile linn freisin. Tá Aodán chun tosnú ar dtús. Rith leat, Aodán! Ar aghaidh leat, Béibhinn! Ó, mí-ádh, tá trí chón difriúil Caithfidh sí an liathróid a fháil isteach ach faraor níl ag éirí léi inniu. Seo an tríú ceann anois. Ó, sin Aodán. Right, suas leat Aodán. Suas leat. Tá an cón dearg, an cón buí agus an cón, ó, fair play dhuit. Agus téann an liathróid isteach i wheelie bin lofa salach ach is cuma le Aodán, rachaidh sé go dtí an dara ceann. An féidir leis é a fháil? Boom! Boom boom! Iontach! Ooh ooh! Ooh ooh! Ceartlár an tríú ceann! An féidir leis an scil seo a bhaint amach? Oh yeah! Tá sé trí thine inniu! Cúpla soicind ó shin ní bhfuair sé rud ar bith ach tá sé trí thine anois! Ar aghaidh leis go dtí an ceann is deacra, an ceann sacair! So seo an fíor wheelie bin challenge, caithfidh sé an liathróid a fháil isteach sa wheelie bin. Ooh, beagnach! Bain triail as arís! Oh yeah. Oh yeah. Ar aghaidh leat. Ooh! Tabharfaimid seans amháin eile duit. Bhí tú trí thine leis an dúshlán cispheile ach faraor níl cúrsaí sacair ag dul mar ba chóir.

daoibh! Katie anseo! Táim chun Amhrán na Míosa a mhúineadh daoibh anois. Píosa beag d'Amhrán na Míosa. So, tagann an amhrán seo ón scannán High School Musical. Tá sé ar Disney Plus. Tá sé an-mhaith. Agus tá amhrán amháin ann agus tá, em, tá teachtaireacht álainn ann agus we're all in this together. Agus tá muidne chun é sin a chanadh i nGaeilge. Ach níl muid le chéile anois. Tá mise i mo chistin. Agus sibhse i bhur dtithe sa bhaile so tá muid a rá, beidh muid ar ais le chéile diaidh ar ndiaidh so beidh muid ar ais le chéile diaidh ar ndiaidh is ansin nuair atá beidh muid ceart go a ní deireann tú ceart go leor an chéad uair ansin canann tú arís beidh muid ar ais le chéile diaidh ar ndiaidh is ansin nuair atá beidh muid ceart go leor So canfaidh mé é anois ach tá mé chun taifead ceart a chur chugaibh le cúpla páiste atá ag cleachtadh sa bhaile domsa. So. Beidh muid ar ais le chéile, diaidh ar ndiaidh, is ansin, nuair atá, beidh muid ceart go, beidh muid ar ais le chéile, diaidh ar ndiaidh, is ansin, nuair atá, beidh muid ceart go leor.